I mbarr a réime i bPeil Sinsear Chiarraí ag tús an chéad seo, d'fhulaing an Ghaeltacht ísliú céime dtí an Chraobh Idirmheánach i 2018. Idir an dá linn, tá dhá Chraobh Idirmheánach sroiste acu ach níl éirithe leo go fóillín ardú céime a bhaint amach. An éireoidh leo i mbliana filleadh ar an gCraobh Sinsear? Nó le cúnamh nach beag ó na deartháireacha Clifford, an éireoidh le Fosa cur lena ruathar a thosnaigh sa Chraobh Sóisear? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta.
Súil á chaitheamh againn anois ar fhoireann Fosa don gcluiche mór seo istigh i dTrá Lí agus istigh mar lánchúlaí a thosnóidh Brian Myers tráthnóna. Amuigh i lár an ghoirt, tá athrú déanach déanta aige Fosa le Matt Rennie ag caitheamh geansaí uimhir 17. Sé Paudie Clifford atá ainmnithe ar an ndaichead slat acu agus David Clifford istigh sa chúinne. Súil á chaitheamh againn ar fhoireann na Gaeltachta tráthnóna agus Brian Ó Beaglaoich ainmnithe ansan ar an gcliathán agus Pádraig Ó Sé istigh i lár baill. Amuigh i lár an ghoirt tosnóidh Aodán Breathnach taobh le Cathal Ó Beaglaoich. Cic amach le tógaint anois aige, Diarmuid Ó Sé anseo, ceann mór lascáilte amach ansan aige, amach i dtreo lár na páirce anseo. Scór amháin an taobh anseo agus ceann san buaite ansan aige Aodán Breathnach amuigh i lár an ghoirt, fachta ansan aige Páid, Páid Ó Sé trasna an ghoirt ar aghaidh sé. JJ Mac Liam anois ag iompú na liathróide anseo don Ghaeltacht suas le Brian Ó Beaglaoich anois le cóir na gaoithe istigh anseo i dTrá Lí ag an Ghaeltacht anseo sa chéad leath. Beidh seans anseo aige Brian scór a dh'fháilt, an ceann san ag féachaint an-mhaith ar fad, tá ceann eile fachta aige thairis an dtrasnán ansan ó bhróig Brian Ó Beaglaoich. Luach dhá phointe ar sin. 45 méadar amach ón bháide ansan. Thairis an dtrasnán ana mhaith ansan aige Brian Ó Beaglaoich. Tús maith curtha leis an Ghaeltacht ag an gcluiche seo. Suas fén ghort ar aghaidh Bhriain arís ansan. Níl éinne teacht in aice leis ansan. Caithfidh siad a bheith cúramach ansan. Cosantóirí Fosa, bhfuil ceann eile fachta aige Brian Ó Beaglaoich. Tá an diabhal raic á dhéanamh ansan aige Brian Ó Beaglaoich na Gaeltachta sa chéad leath. Ní féidir aon lámh in aon chor a chur air. Paudie Clifford trasna anseo. Tá spás anois á dh'fháilt aige Fosa anseo. Teacht suas fén bpáirc. Beidh siad ag lorg cúpla scór anseo i gcoinne na gaoithe. Crot éigin a chur ar chlár an scóir seo chugainn. An fear dainséarach is dócha David Clifford. An féidir leis scór a dh'fháilt anseo? Tá sé tar éis éalú isteach anseo i measc na cosantóirí. Tá an ceann san ard agus tá sé cruinn. Is dóigh liomsa go mbeidh an brat bán ag imeacht in airde anseo. Tá scór maith fachta ansan aige David Clifford. Cathal Ó Beaglaoich trasna na páirce anseo. Seo chugainn PJ Mac Láimh. Ana dheas PJ a fheiscint arís ag imirt. Tar éis gortú glúine a chur as dó an bhliain seo caite ach seo chugainn Pádraig Ó Sé. Suas fén ghort arís Éanna Ó Conchúir anseo. Tá bróig mhór aige Éanna Ó Conchúir. Is féidir leis ceann eile a dh'fháilt anseo. Tá an Ghaeltacht a déanamh a díchill anseo. Is ceann eile fachta ansan acu. Dhá phointe arís don Ghaeltacht. Is Fosa ag teacht amach ansan caithfidh siad a bheith cúramach tá brú á chur ag Ruairí Ó Beaglaoich ar an liathróid anseo bhfuil sé fachta thar n-ais acu is an-bhrú ansan ag Ruairí ar an liathróid an babhta seo isteach dtí'n deartháir anseo Brian Ó Beaglaoich an láimh curtha in airde ag an réiteoir ach is cuma san tá ceann eile fachta ag Brian Ó Beaglaoich arís an brat oráiste sin curtha suas arís aige. Seán Ó Cuinn ansin, ceann tapaidh tógtha ansin aige. Níl aon duine amháin fágtha istigh aige an Ghaeltacht, caithfidh sé teacht siar anseo arís. Seo chugainn PJ Mac Láimh ag féachaint suas fén ghort, is féidir le PJ a scaoileadh fé scór chomh maith. Ach arís seo chugainn Brian Ó Beaglaoi taobh leis ansin, Aidan Breathnach, tá sé fachta arís aige Brian Ó Beaglaoi anseo agus tá sé seo ag tabhairt taispeántas den chéad scoth anseo sa chéad leath istigh i dTrá Lí. Níl éinne ábalta an méid a chur air agus tá ceann eile fachta aige. Ana-thaispeántas anseo aige. Stephen O'Sullivan ag imeacht suas fén bpáirc do Fossa anseo. Ruairí Ó Beaglaoich siar imeacht siar ansin chun cabhrú a thabhairt dos na cosantóirí ach tar éis éalú isteach anseo athá Fossa an mbeidh deis ar bháide anseo acu caithfidh siad a dhul trasna arís agus stop ar an líne ansin aige Cathal Ó Beaglaoi déanta go hiontach ar fad ansin aige an fear athá rud sa mbod mo sholáthar a dhoirt athá sé ag imirt thiar ansin ag cabhrú leis an mbáideoir an bróig curtha leis an liathróid san aige is beidh seans anois aige Fossa scór éigin a dh'fháilt anois anseo. An ceann san tógtha ana thapaidh is isteach sa chúinne agus bhuel, liobarnach go maith ansan aige an Ghaeltacht. An ceann sin a scaoileadh isteach Emmet Ó Sé, tar éis báide a dh'fháilt. Tá cruth níos fearr anois ar chlár na scór anseo do Fossa sa chéad leath. Déanta go maith aige Franz Sauerland, an liathróid sin a choimeád ag dul chun cinn. Cathal Ó Beaglaoi anois taobh leis an seastán ansan, an aimsir fachta salach go maith anois ach an Ghaeltacht sásta go maith, 0-12 curtha suas ar chlár an scóir acu, 1-3 go fóill aige Fossa. Brian Ó Beaglaoi thá ana-chuid den ualach dos na scóranna fachta aige agus féach air seo le ciumhais na bróige. Ní féidir leis an fear seo aon rud a dhéanamh amach as an slí tráthnóna. Thá gach aon cheann acu imithe thairis an dtrasnán do. Paudie Clifford an ceann san tógtha go tapaidh ansan aige an bháisteach ag titim go trom istigh anso i dTrá Lí agus bhí seilbh fós aige Fossa anso trasna arís iad tá siad ag lorg scór anois arís roimis leath am anso caithfear stop a chur leis an liathróid déanta go maith ansan aige Diarmuid Ó Sé istigh sa chúl ach tá pointe fachta acu 0-14 anso le 1-4 aige leath am. Sin Seán Ó Cuinn ag dul suas fé an bpáirc anseo. An Ghaeltacht ag féachaint dainséarach. Ruairí Ó Beaglaoi, tá sé cóngarach don cúinne ansan. An raibh stracadh déanta ansan? Ní dúirt Paul Hayes aon rud in aon chor. Tá sé fachta anois aige. Conor Ó Corrduibh anseo. Is féidir le Conor scór a dh'fháil. Tá an ciotóg tomhaiste aige an bhfear so agus tá sé curtha thairis an dtrasnán aige. Gach aon babhta go dtéann an Ghaeltacht chun cinn? Tá na scóranna ag teacht. 1, 5 go fóill fachta aige Fossa. Tá siad ag súil anois is dócha cóir na gaoithe a dh'úsáid sa darna leath agus cúpla Scór a dh'fháilt agus seo chugainn fear amháin is féidir leis na scóranna a dh'fháilt agus tá dhá phointe fachta ansin aige, David Clifford. Beidh cúpla ceann eile anois ag teastáil uaidh sa darna leath. Bhí Brian Ó Beaglaoi ag fáilt an scór sin sa chéad leath thá ceann anois fachta aige, David Clifford ansan. Cic amach tógtha ansan aige, Diarmuid Ó Sé, ceann íseal go maith, isteach sa ghaoth thá sé fachta aige, David Clifford arís, David Clifford ag imeacht isteach i dtreo an bháide, déanta go hiontach ansan aige Franz Sauerland stop a chur leis agus é a chasadh timpeall agus an ceann sin thairis an dtrasnán aige, David Clifford. Bhí seans ansan le cosantóirí na Gaeltachta, Franz Sauerland cóngarach don seastán ansan. Muintir na Gaeltachta ana-shásta ansan. Suite thall sa seastán seo chugainn Éanna Ó Beaglaoí anois. Deartháir do Cathal atá ag imirt amuigh i lár an ghoirt. Éanna Ó Beaglaoí, fear a bhí ag imirt le Ciarraí fé 20 i mbliana, féach air seo mar ruathar. An ceann san curtha thairis an dtrasnán aige. Bhí leathsheans ar bháide ansan aige Éanna Ó Beaglaoí ach beidh sé sásta go maith leis an scór sin. Éanna Ó Conchúir. Bíonn sé timpeall an ghoirt ar fad, an-obair déanta aige Éanna sa chraobh i mbliana. PJ Mac Láimh isteach sa spás seo chun Tomás Ó Sé. Tomás Ó Sé, dainséarach mar a bhíonn i gcónaí, ceann san curtha thairis an trasnán aige tá an Ghaeltacht ag féachaint go maith anseo. 0-18 curtha suas ar chlár an scóir anois acu. 1-9 faighte aige Fossa anois. Is chím thíos ansan ar an dtaobhlíne Jerome Stack, bhuel, níl sé ró-shásta leo. Go dtí so sa chluiche so caithfidh siad cúpla scór eile a dh'fháil seo chun David Clifford an féidir leis ceann eile a dh'fháil tá ceann eile aimsithe ansan aige. Luach dhá phointe air sin. Tá sé ró-dhéanach anois dóibh tá seilbh aige PJ ansan cóngarach don seastán isteach i lár baill i dtreo Aodán Breathnach agus sin sin an bonnán séite istigh i bPáirc Aibhistín de Staic agus an craobh buaite anso ag an Ghaeltacht 0 19 curtha suas ar chlár an scóir acu 1 11 aige Fossa.
Ní dóigh liom go dtug éinne mórán seans dúinn inniu, go háirithe leis na two boys ag imirt. So, look, táimid an-shásta just. Dúramar roimis an chluiche, dúramar go mbeadh seacht dóibh is thug an chéad leath amach againn is just, choimeádamar an chaid go han-mhaith ansan sa dara leath. B'ionann tú na two-pointers san, bíonn brú ort sa dara leath nuair a bhíonn tú ina choinne so bhí an t-ádh linn thógamair iad ní chiceálas an méid san two-pointers riamh so look tógfaidh mé iad nuair a thagann siad is look bhí sé go hiontach. An uair dheireanach a bhuamair é bhíos i bhfad níos óige is ní raibh ach bliain amháin againn ag imirt sinsir so teastaíonn uainn dul sinsir teastaíonn uainn fanacht ann feadh feadh roinnt blianta so sin é sin é an chéad rud eile atá ar ár n-intinn.